Ok, a Kevin, táimid ag caint ar raidió inniu faoin suíomh gréasáin Chuala Mé atá agat, ach tuigim go bhfuil tú ar an ngníomhaire Gaeilge is fearr ar domhan ó thaobh teicneolaíochta ar líne. Ar mhiste leat ar dtús cur síos nó léargas a thabhairt dúinn faoi do chúlra agus faoin obair i gcoitinne atá déanta agat ar son na Gaeilge?
Cinnte. Thosaigh mé ag foghlaim na Gaeilge beagnach fiche bliain ó shin. Is Meiriceánach mé, rugadh is tógadh anseo i Meiriceá agus bhí mé ag foghlaim na Gaeilge ar an idirlíon ag an am sin agus an cuid is mó den Ghaeilge i mo shaol, tháinig sé ón idirlíon. So thosaigh mé ag iarraidh acmhainní agus bogearraí a chruthú, cabhair liomsa an Ghaeilge a fhoghlaim ansin chun cabhair le daoine in Éirinn an teanga a úsáid ar líne. An chéad rud a rinne mé, beagnach fiche bliain ó shin anois ná an litreoir seiceálaí litrithe GaelSpell. Ansin ó shin tá go leor acmhainní eile forbartha agam.
Bainim úsáid as roinnt de na bogearraí a chruthaigh tú agus is iontach na hacmhainní iad, you know. An bhfuil aon eolas agat faoi cathain, má tharlaíonn sé, a bheidh leagan Gaeilge ar YouTube?
So aistriúchán ar ar YouTube? An é sin an ceist? bhuel yeah like yeah Dúirt YouTube bliain nó dhó ó shin go raibh sé ar intinn acu leagan Gaeilge a chur ar fáil ach níl aon nuacht cloiste agam le tamall fada faoi. An bhfuil aon fhios agat faoi? Níl aon eolas agam. Chuala mé an scéal céanna cúpla bliain ó shin go raibh duine éicínt ag obair air ach ní fhaca mé aon dul chun cinn. Tá mé ag obair le dream eile ar an aistriúchán ar Gmail so tá tá muid i dteagmháil le lucht Google. ar an bhfoireann idirnáisiúnta ach níor chualamar aon scéal faoin aistriúchán YouTube agus is mór an trua, is táirge thar a bheith tábhachtach agus yeah ba mhaith liom é sin a fheiceáil i nGaeilge. Hmm.
Is iontach an rud é go bhfuil leagan Gaeilge ar Facebook, Twitter agus Gmail. Chruthaigh tú an, nó rinne tú an aistriúchán le haghaidh Gmail agus Twitter, an ndearna?
Sea. Sin sin ceann de na aidhmeanna nó spriocanna is mó agam ná timpeallacht go hiomlán trí Ghaeilge a chruthú ar an ríomhaire, so sin mar chuid den straitéis mhór na bogearraí chomh maith le suímh idirlín cosúil le Gmail agus Facebook agus mar sin de a aistriú ach is sprioc í thar a bheith dúshlánach agus tá go leor, tá na suíomhanna agus na bogearraí

teacht amach go rialta chomh maith so caithfidh tú. Rinneamar an t-aistriúchán i dtús báire b'fhéidir trí bliain ó shin anois ach caithfidh muid. Seo Gmail an ea?
Gmail, yeah, sin timpeall is trí nó ceathair bliain, ní cuimhin liom go díreach ach Twitter chomh maith, sílim go raibh sé trí bliain ó shin ach caithfidh muid. ábhar nua a aistriú an t-am ar fad.
Caithfear fair play a rá duit, tá obair iontach déanta agat you know, so fair play duit you know. Go raibh maith agat. Tuigim go bhfuil leagan Gaeilge ar WordPress freisin. Tá blag agam ar Blogger agus dar liom bheadh sé iontach leagan Gaeilge a bheith ar Blogger freisin. An bhfuil mórán seans go dtarlóidh sé seo an gceapann tú?
Arís, níl a fhios agam. Seo ceann de na fadhbanna is mó ná gur gá cead a fháil ó na comhlachtaí móra cosúil le Google chun, fiú chun aistriúchán d'obair dheonach a dhéanamh ar an aistriúchán, so rud atá craiceáilte dar liomsa ach dúirt an fhoireann a raibh mé ag obair leo ar Gmail dúramar le Google go mbeadh an fhoireann sásta mar shampla Google Calendar nó suíomhanna eile de chuid Google a aistriú ach ní raibh suim acu ligint dúinn an obair a dhéanamh agus níl, ní thuigim go díreach cén fáth. An scéal céanna le Facebook, ar ndóigh tá Facebook ar fáil as Gaeilge agus arís obair dheonach atá i gceist, obair ag an, déanta ag an slua ar Facebook ach tá mé ag obair le go leor pobail teanga eile ar fud an domhain ar chúrsaí aistriúcháin agus cúrsaí bogearraí chomh maith agus níl Facebook sásta an cead sin a thabhairt do gach do gach pobal teanga fiú nuair a bhíonn pobal sásta an obair dheonach a dhéanamh. Mm. Ok, tiocfaimid ar ais go dtí an pictiúr i gcoitinne ag deireadh an agallaimh. Just chun caint faoi eh, chuala mé an eh, suíomh gréasáin atá agat chuala mé. An féidir leat cur síos dár eh, a thabhairt dár éisteoirí, sé sin dóibh siúd a bhfuil gan eolas acu ar cad é an suíomh gréasáin seo? Sea, an rud atá ann ná ná bailitheoir nuachta nó scéalta nuachta atá, na scéalta atá i mbéal phobal na Gaeilge ar líne, so na scéalta atá ar lucht Gaeilge ar Twitter, atá póstáilte ar Facebook, leanann sé na bloganna go léir as Gaeilge chomh maith leis na nuachtáin mar shampla RTÉ nó Tuairisc ponc IE. So bailíonn sé na scéalta go léir agus déanann sé rangú an céad scéal is mó bunaithe ar an méid trácht ar Twitter agus Facebook agus rudaí mar sin de so is foinse do na scéalta is mó agus is féidir tá cuntas Twitter ceangailte leis an suíomh freisin agus déanann sé tweet nua nuair a bhíonn scéal Uimhir a haon, an scéal is mó ar an liosta. Is iontach an suíomh é. Cén chaoi a roghnaíonn tú na daoine nó eagraíochtaí a mbíonn tvuíteanna le feiceáil acu air? So leanann sé gach duine atá ag tvuíteáil as Gaeilge. So tá suíomh Tá suíomh eile agam darb ainm Indigenous Tweets a leanann gach duine atá tweetáil i nGaeilge agus go leor mionteangacha agus teangacha dúchasacha eile ar fud an domhain agus is suíomh uathoibríoch so leanann sé gach duine

Hmm. Bím ag ús, bím ag úsáid eh, chuala mé go minic na laethanta seo, eh, bhínn ag úsáid seanliosta Twitter chun fáil amach faoin nuacht is mó trí mheán na Gaeilge ar Twitter ach sílim go bhfuil eh, chuala mé an suíomh gréasáin atá agat níos fearr, you know. Is, is iontach an suíomh é Indigenous, Twe- Indigenous Tweets freisin, nach bhfuil? Yeah, is maith liom an ceann sin. Tá tá sé ar an bhfód anois uh, le níos mó ná seacht mbliana. Um, agus tá go leor suim sa suíomh i measc pobal eile ar fud an domhain, go háirithe i measc na bpobal mionteangacha san Eoraip chomh maith, daoine anseo i Meiriceá Thuaidh, na pobail dúchasacha anseo, Meiriceá Thuaidh agus áiteanna eile ar fud an domhain, daoine atá ag iarraidh teanga dúchais a chur chun cinn ar an idirlíon.
Agus ceist mhór, cén chaoi a bhfuil ag éirí leis an Ghaeilge ó thaobh an t-éileamh do bhogearraí agus aipeanna Gaeilge agus leithéid timpeall na cruinne, an gceapann tú, i gcomparáid le mionteangacha eile?
I gcomparáid le mionteangacha eile, déarfainn go bhfuil go bhfuil muid ag éirí go breá ó thaobh cúrsaí teicneolaíochta agus bogearraí i nGaeilge. I gcomparáid leis na mórtheangacha, creidim go bhfuil fadhbanna againn fós. Níl na huimhreacha go léir agam ach mar shampla tá mé ag glacadh páirt leis an aistriúchán ar Mozilla Firefox agus tá roinnt uimhreacha againn maidir leis na méid líon daoine atá ag baint úsáid as Mozilla Firefox i nGaeilge agus níl na huimhreacha rómhaith caithfidh mé a rá. Is creidim go bhfuil go leor daoine ag úsáid mar shampla Google Chrome, seans go bhfuil sé ar an ríomhaire cheana féin, nó Microsoft Edge nó brabhsálaí eile. So níl, is minic nach mbíonn daoine sásta an chéim eile sin a dhéanamh agus an bogearraí Gaeilge a íoslódáil agus a chur ar ríomhaire agus úsáid a bhaint as. So ba bhreá liom dul chun cinn a dhéanamh agus an focal a scaipeadh agus daoine a spreagadh níos mó bogearraí as Gaeilge a úsáid. Léigh mé go bhfuil tú i do ghníomhaire Gaeilge lánaimseartha anois ó thaobh a bheith ag cruthú bogearraí Gaeilge, an bhfuil?
Níl i ndáiríre. Is, is ollamh mé in ollscoil anseo i Meiriceá Thuaidh, in St. Louis, Missouri, so sin an jab is mó atá agam ná múinteoireacht agus so an scéal maith ná go bhfuil cead nó am saor agam mar chuid den jab anseo san ollscoil taighde a dhéanamh agus déarfainn go bhfuil an cuid is mó den am taighde agam caite ar an Gaeilge nó mionteangacha eile. An bhfuil aon phleananna suimiúla agat ó thaobh na Gaeilge de sna gearrbhlianta atá amach romhainn? Léigh mé go bhfuil acadamh nó comhlacht agat anois atá ag obair ar an ábhar, an bhfuil?
Tá, tá. So bhunaigh mé comhlacht roinnt blianta ó shin darb ainm Cadhan Aonair. Bhí mé ag iarraidh suíomh idirlín amháin a bheith ann leis na tograí Gaeilge go léir a bhí agam. Bhí ar an idirlíon le blianta fada bhí chuile rud lonnaithe ar an suíomh idirlín de chuid na hOllscoile anseo ach bhí sé níos éasca ormsa chuile rud a chur ar shuíomh an chomhlachta nua seo, Cadhan Aonair. So má tá suim ag daoine súil a chaitheamh air sin is cadhan ponc com. an suíomh idirlín agus tá chuile rud ar an suíomh ar fáil saor in aisce agus is féidir acmhainní éagsúla a íoslódáil agus a úsáid ar do ríomhaire féin nó fiú rudaí mar shampla an Gramadóir agus roinnt acmhainní eile a úsáid go díreach ón suíomh féin.
Mar fhocal scoir, a Kevin, an bhfuil teachtaireacht agat dár éisteoirí in Éirinn maidir le Chuala mé agus maidir le bogearraí i gcoitinne, bogearraí Gaeilge i gcoitinne?
Go ginearálta, Just ba bhreá liom níos mó daoine a spreagadh chun bogearraí as Gaeilge a úsáid agus tuigim go bhfuil drogall ar dhaoine, daoine atá níos compordaí b'fhéidir le bogearraí i mBéarla, uaireanta tá drogall orthu bogearraí as Gaeilge a úsáid. Ba bhreá liom daoine a spreagadh just triail a bhaint as tar éis tamaill, b'fhéidir cúpla seachtain, is féidir a bheith go hiomlán cleachta leis na téarmaí agus na bogearraí as Gaeilge.